ọ bụrụ na nke anyị ji bụrụ mmadụ e nwere njọ ekere ụwa dịka ndị katọlik si wee na-ekwu ya original sin nwee njọ mmadụ metere onwe ọ bụrụ na chukwu sị na mmadụ emeela njọ tụfuzie anyị anyị efuo ịfụ na ọ dịchazighị mma mana o chekatara bịa gbapụta anyị ewere mmiri chukwu wee sachaa anyị sachapụ ma njọ ekere ụwa njọ nke anyị jee emetere onwe anyị Ọ bụ etu a ka anyị ga-esikwa wee jekwa kpokọrọkwa omenala anyị kpote n'ihu Chukwu, emekwa ha mmiri Chukwu, chụpụ ajọ mmụọ dị n'ime fa, tie ha isi n'ife Chukwu. O nwezie ndị ajọ mmụọ ha karịrị akarị na-ekwe ya, egosie ha were ndị dị mma wee mee gịnị wee fee Chukwu. Ndị mmadụ o nwere ndị kwenyere n'ichi ọzọ dị ka anyị. A na-enwe knight na-enwe ihe dị iche iche. e nwere ike nwee ebe ụfọdụ na-ebitụsị aka n'ihe ndị ụfọdụ mana ebe ụfọdụ edozie n'ihe ụfọdụ ka o wee dịnye onye mma ọ nya ka anyị ji na-ekwu na ọ bụrụ na o nwere ihe ụfọdụ jọrọ njọ na omenala a ma-eji ya wee tụfuo omenala niile dị n'ala Igbo n'oke na ọrụ dịrị anyị bụ ịgbakọlịtazi aka ọnụ mara ihe ndị ụfọdụ ha sị na ọ dịrọ mma ewesie ọ dị ka iji maa atụ ọ bụrụ na nke anyị ji bụrụ mmadụ e nwere njọ ekere ụwa dịka ndị katọlik si wee na-ekwu ya original sin nwee njọ mmadụ metere onwe ọ bụrụ na chukwu sị na mmadụ emeela njọ tụfuzie anyị anyị efuo ịfụ na ọ dịchazighị mma mana o chekatara bịa gbapụta anyị ewere mmiri chukwu wee sachaa anyị sachapụ ma njọ ekere ụwa ma njọ nke anyị jee emetere onwe anyị ọ bụ etu a ka anyị ga-esikwa wee jekwa kpokọrọkwa omenala anyị kpote n'ihu chukwu emekwa ha mmiri chukwu chụpụ ajọ mmụọ dị n'ime fa tie ha isi n'ife chukwu o nwezie ndị ajọ mmụọ ha karịrị akarị na-ekwe ya egosie ha were ndị dị mma wee mee gịnị wee fee chukwu maka na ọ bụrụ na anyị were etu anyị si eme omenala anyị were iwere omenala anyị tinye n'ụka werezi ihe niile ndị a kpokọlọta ọnụ were na-efe Chukwu ịfụ na ụka anyị na omenala anyị adịka ofu ịfụ na o nwere ụdị obi eji wee na-efe chukwu ọ bụghị eweta ọjị um, ejebe ịgọ ọjị a sị fada kpee ekpere ọjị fada kpechaa ekpere ọjị enyekwa ofu onye onye okenye sị ya ya gọọ ọjị ịgọ na ekpere ihe niile a bụ ife chukwu ikwuru chukwu ikwu okwu gwa chukwu ihe a chọrọ ịgwa nwere ike kpokọlọta ihe niile ndị a fụ etu esi wee na-edozizi ya emere ihe na-aga ya bụ na ihe anyị na-ekwu bụ na omenala Igbo abụghị arụ ka ọ bụ ya bụ ọ bụ na uche gị na-abụ na ekwutahana okwu omenala Igbo ọ bụrụ arụ mgbe niile mba echena etu afụ maka na omenala ndị ọzọ nwechekwara ihe ụfọdụ adịchaghị mma n'ime ha mana anaghị eji a na-ewesisi ndị adịghị mma na-ewere ndị dị mma wee na-eme gịnị wee na-efe Chukwu Ya bụ nwanne m, ọ dị mkpa nnukwu ka itinye aka n'ịkwado omenala Igbo. Ọ bụrụ na o nwere omenala ndị adịrọ mma, jụ ịgbanwe ka o wee dịkwa

a sị ka e je n'ihu ihe okwu mmụọ shrine ihe ndị etu a ekwuhana ume amapụ mana anyị gasịrị na katọlik e nwere shrine nke blessed nke nke maria dị asọ ụmụ shrine dị iche iche ebe mmadụ erusie i were uche gị were kpee ekpere were uche gị tinye ọtụtụ oge ụfọdụ na-elekwa ndị ndị katọlik anya na-ele anyị anya ka anyị na-efe arụsị mana ụdị ihe ahụ bụ ihe nghọta ndị ụfọdụ nwekwara mgbe a fụ a fụ ha n'ebe ihu arụsị dị ewere na ihe a ka na arụsị a ka a na-efe na arụsị a ka a na-efe mana ụfọdụ ị kọwara ha na-eji nke a wee mechi oge m jere apostolic work na nando etu m si eje ọrụ bụ m rụsịa m jiri white na-akpagharị be onye ọbụla ma katọlik ma anglikan ma ọgọ mmụọ achọghị m ịma m jegide ụbọchị afụ na-abata na be ofu onye na nando nando oje na mmụọ ofu onye nwatakịrị kpọọ m sị m hei na onye a bụ be nwa dibịa m sị ọkwa mmadụ ka ọ bụ sị "Ah, m sị a na-eje na nsogbu adịrọ ịma ọgụ ụjọ na-atụ ha mụwa buru ụzọ a na-abalụsi ka m tụbatara ebe afụ nwoke fụrụ m ọ kụja mana o nwere aṅụrị o wee nabata m ha na ọ semi ka ọ kpọrọ na brọda ka ọ fada mụ batabaga m bata ozugbo ozugbo aṅụrị o nwere ịfụ m na be o bupụta ọjị ya ji aka wee bido kwuru sị m na ọ bụrọkwa ihe a ka ha na-efe na ha ma chukwu na chukwu bụ ike na chukwu okike na onye a bụkwu chukwu ihe niile a bụ ihe na-ejere na-ejere chukwu ozi na ihe ndị etu a mana ihe dị mkpa bụ na o kwuru na ha amakwuru na ha na ha na chukwu dị na ihe ndị ọzọ ọ bụgodị nke anyị nke nke anyị ji bụ ndị otu kristi anyị onwe anyị maka a kọwaa ọ dịka anyị onwe anyị kwere na e nwere chukwu chi ukwu then ndị mmụọ ọma na ndị ọzọ n'ihi ndị nsọ na ihe ndị etu a bụ ndị a na-akpọkwa afa yọtara anyị ayịyọ na ihe ndị etu a maria dị asọ yọtara anyị ayịyọ josef dị asọ yọtara anyị ayịyọ na ndị ọzọ gasị ịfụ na ewuru dị ụdị ihe a wee jụkwa ajụjụ ịfụ na mgbe ụfọdụ anyị afụ na ụfọdụ ihe anyị na-eme abụcha ha ncha bụ ife arụsị na ụfọdụ ihe anyị na-emekwa bụ etu e si wekọta ya mgbe aha si n'aka ndị ọzọ si n'aka ndị a na ndị a ụfọdụ na-ekwutere na ndị nna nna anyị ha anyị na-akpọ ndị nwụrụ anwụ na ndị otu ya a na-asị na ndị a ndị ichie ndị a biko unu ekwekwana ka ihe dị etu a mee na be anyị na ndị be anyị kwere na ndị a biri ezigbote ndụ mgbe ahụ ha na chi nọdụkwa a na-akpọ ha bịa nyere anyị aka ha bịa gbata ọsọ na ezinụlọ anyị ha bịa gboo ihe ndị a bụ bụ nsogbu anyị etu e si akpọkwa ndị ndị nsọ gasị nke a bụ ihe a ga-ekwu na oge ọzọ mana ihe m na-achọ ikwu bụ ka anyị nwee ike ịghọta ihe ụfọdụ ihe maka na ndị ọcha bịara ha aghọtaghị ihe anyị na-eme ihe niile anyị na-eme bụrụ njọ njọ njọ njọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ka anyị nwa bụ ndị nọ kịta ka anyị ghara isikwa etu ya kpokọta ihe niile etu ha si wee kwu ya kama ka anyị tinye anya na mmiri wee mara ihe dị mma na ihe adịghị mma nke adịghị mma ekweghị ntụgharị anyị atụfuo nke dị mma anyị were ekpokọrịta ọnụ were fee chukwu anyị ofufe a na-ekele gị leba anya n'ihe m kwuru gwa m ihe i chere ka anyị mara etu a ga-esi were kwuo onye ukwu wara a na-ekele ụnụ ụmụnne m biko sonyere anyị ndị otu fada Peter nkwado asụsụ Igbo na Facebook na YouTube ka anyị ncha niile wee wee gbakọlọta ọnụ were na-akwado asụsụ omenala Igbo ekelekwa m ụnụ Chukwu gọzie ụnụ ọ ga-adịrị Igbo mma